Uthenga wanga wa lero pa 26 June 2024 ukupita kwa President Chakwera komanso boma lonse la Tonse Alliance Tikamanena kuti boma lonse la Tonse Alliance tikuphatikizamo ma organs onse, kuphatikizamo a police, ma ministers, ma MP ndi wina aliyense amene ali m'bomamo ndipo izi ndikulankhula mopanda mantha kunena kuti pa dziko lapansi Palibe chosatha. Taonapo ife atsogoleri a mphamvu pa dziko lino lapansi, koma ena mwa iwo mphamvu zawozo zidatha. Mudzakalipeza dziko kapena mtsogoleri oopseza anthu, omamanga anthu, kapena mudzakalipeza dziko limene ndi la democracy komano lomaopseza anthu ndikumaamanga anthu ndikufika size yomamanga azibusa muziwe kuti boma limenelo lili about to die boma limenelo lili about to be finished ndipo izi ndikulankhulazi ndikulankhula through experience and it is a fact kunena kuti palibe boma limene limachita survive uh, through intimidation akuti ati kuli mwana wina amene walembedwa ntchito yomachita hack mafoni a anthu pali mwana wina amene akumachita reveal zimene anthu akukambirana akumapereka pakana manambala a anthu ndikufuna kumene uliko ndi a boma anzakowo iyinso ichite reveal nambala imeneyi kunena kuti Bon Kalindo the DC president wa anthu osauka woyamba kuno ku Malawi leronso wabwera ndi nambala ina after a boma atatenga manambala anga atatenga mafoni anga awiri sopano is a donationitu ndikumachita donate kuboma ku Area 30 mafoni kuteroko panopa ndachita donate mafoni awiri kubomako ndiye ndafunanso iweyo mwana iwe kuti uchite revealnso zimene ndikulankhulazi makamaka nambala imene ndikulankhulirayi ndipo anthu ambiri ndimadabwa nanu kuti mmaopa kuti ati simukufuna kuti mna- m- zimene mukulankhula anthu azizimva nambala yanu iziziwika ine ndikupemphe mwana iwe wa ku chancellor college ku zomba kuti yanga iso tu ichite review kuti anthu aone chifukwa ine sindimaopa ndipo amalawi ndafuna ndikusimikizireni kuti kumangidwa kwanga Mwina inu mmaona ngati ndikhonza kusiya activism, apa ndi pamene andipasa mphamvu zina za nyuwani. Ndipo ndikondwere kwambiri apolisi amene munandimanga, kuyenda nane kuchokera ku Salima kupita ku Lilongwe, kuchoka nane ku Lilongwe lachisanunso kupita nane ku Dwangwa, kukandisiya kumeneko pakana Lolemba. ndaona zambiri mu ndende ndaphunzira zambiri ndipo ndikungodandaula kuti mwandisiya msanga chifukwa ndinayeneranso kuti ndiyendere ndende zina zakumpoto kumeneko kunso ulendo wina mukanditenga muonesese kuti mwakandisiya kumpoto uko ndiyendereko ndende chifukwa southern region Eastern region komanso Central region ndayenderapo ndende zingapo ndatha kuona mmene akaidi akukhalira ndatha kuona mmene ah, ndende zathu mmene zilili ma condition a ndende ndende zopanda matoileti mwina ndi chifukwa chake simmandipitisa ku toilet kwa 5 days komanso osasamba mmapanga manyazi kuti president wa anthu osauka akuonererani ndafuna ndikuwuzeninsoni kuti kumene kuja ndaphunzirako zambiri ndaona mmene ilili misewu ah, msewu ngati wopita ku dwangwa kuchokera ku salima msewu wonyasa kwambiri ndikupempheni inu a president a anthu olemera kuti mukonze misewu imeneyi kuti ine president wa anthu osauka mukanditenga ndiziyenda msanga ndili wonyada kwambiri ngati mmaona kuti ngati ine ndiopsezedwa kapena ndipanga mantha apo ndiye mwauponda kwambiri ndiponso ngati kuli kumangidwa Apanso ndili readyso kumangidwa koma ndizaima pa chilungamo. Ndizaima pa chilungamo ndipo sindingapange mantha. Kwa amene akundikaikira musakaike konse chifukwa ine mantha ndinapachika mu ziko la democracy ndipo sindingapange mantha kwa wina aliyense as long as it is standing for the truth ndi mmene amalawi akuvutikira kuno ku malawi ine ndizaloledwa kuphedwa kuti ndidzakhale mmodzi mwa iwowo ophedwa chifukwa choima pa chilungamo. Koma ndangofuna ndipereke uthenga kwa inu apolisi kunena kuti mukamagwira ntchito yanu without using professionalism ndikumaopseza anthu, siku lina zidzakuvutani kwambiri. ndipo mwina mmodzi mwa anthu amene atazakuvutitseni ntchito yanu ndiye ndi ineyo ndafuna ndikuthokozeni amalawi nonse chifukwa cha mapemphero anu ndikudziwa kuti kutuluka kwa ine ndatuluka chifukwa cha inuyo amalawi popanda inu boni kalindo palibe ndipo ndimadziwa kuti amalawi simmagona mmandipempherera ambiri simmadya mmandipempherera kundidandaulira koma mulungu ndiwazatheka bwanji ndipo mapulani onse woyipa amene anali nawo aboma ndi apolisi alephereka chifukwa cha mapemphero anu ndikakuthokozeni kwambiri anthu akudwangwa amene mmabwera in large numbers ndipo sindimadziwanso zokuti ine ndili kudwangwa ndimangoona ngati ndili kwanjeza ndikudya mipama ndikudya akoko wanga kumeneko koma ndinali munthu wachimwemwe kwambiri chifukwa cha inuyo munandipasa sapoti ndili kudwangwa ndipo every time ndikakhala kuti ndili kudwangwa anthu akudwangwa mmandipasa sapoti ndikuthokozeniso anthu a malawi first malawi first kumene ine ndikuchokera ngati president mwapereka sapoti kwambiri ndikuthokozeni amalawi ochokera zigawo zosiyanasiyana amene mwathandiza mwapereka zithandizo zanu kuti ine ndipezeke ndili kunja kuno lero ndithokozenso a Ana a kwa Kauma, a ku ghetto, a kumene ndinatengeredwera usiku kukaikidwa ku Area 12 mwachinsinsi, mobisidwa, koma ghetto ya kwa Kauma, ehehehe, ndi anyamata okwiya kwambiri. Ndikuthokozeni kwambiri. Ndithokozenso anthu onse a zipani zosiyanasiyana amene munalemba ma statement komanso amene munapereka support yonse yokwanira kuti ine ndituluke. Sindikuchitenga kukhala chinthu chophweka. Ndithokozenso mabungwe amene munalemba ma statement anu, ma individuals amene munatengapo gawo kuti ineyo ndipezeke kuti ndatulukano ku ndende. Ndafuna ndikusimikizireni kunena kuti ineyo ndine, ndipo popanda inu ine sindingakhalepo. Ndikuthokozeni kwambiri komanso ndikusimikizireni kuti ine sindizaopa konse. Ndizayima pa chilungamo ndipo ikakhala nkhani yophedwa ndipo ndili rede kuphedwako. Koma musayerekeze kapena kuganizirapo kuti ine ndikhoza kuopa kapena kusiya kupanga activism chifukwa ati cha apolisi ndi ana ang'ono kwambiri ndipo ndikuthokozeni amalawi ndikukunyadirani amalawi kwina kulikonse chifukwa cha zimene ine mmandipangira ndimalimba mtima ndipo panopa

Bon Kalindo the DC mwana woopsa kwambiri amene wazunguza boma la president chakwera ndipo sakugona nane chaka chino ngati wina wake sazimangirira ngati wina saziombera ndikukaika. Ndipo wina akumalephera kugona kunyumba kwache akumati akazuka usiku akumapita nabwebweta. Koditu mizimu ndiyoopsatu mizimu. Mzimu ukakwiya wakwiya.